Conas tá cúrsaí? Is mise Eoin P. Ó Murchú ó Na Gaeil Óga agus inniu tá mé chun a mhíniú daoibh conas seisiún a dhéanamh. Cad iad na rudaí a deirimid nuair a bhímid anseo ag an Acadamh i nGleann Naomh Pádraig. Tagaimid isteach anseo ag an tús, bíonn an chearnóg seo, an chearnóg mhór seo in úsáid againn agus déanaimid téamh suas le gach duine, le gach duine. ar feadh b'fhéidir deich nóiméad ag an tús agus tá mé chun dul trí na frásaí éagsúla a úsáidimid le na páistí so deirimid. Ceart go leor a pháistí, tagaigí isteach, tar, tagaigí anseo gach duine isteach, bailígí isteach sa lár, bailígí isteach sa lár, tar anseo, tagaigí anseo, maith sibh, maith sibh, ó conas atá sibh inniu, bhí sé go deas, cinnte, Dia dhuit a rá le daoine nó conas atá sibh a rá leo ag an tús le cinntiú go bhfuil siad le labhairt Gaeilge ón tús agus le cinntiú go bhfuil fhios acu go bhfuil siad ag Na Gaeil Óga. B'fhéidir go mbaileoimid gach duine isteach so deirimid, gach duine bailígí isteach sa lár anseo, ceart go leor, gach duine, tá muid ag rith suas go dtí an balla sin. Gach duine suas, tá muid ag rith síos go dtí an balla sin. Ceart go leor, gach duine ar ais anseo, gach duine ag suí síos, gach duine suas, ar chos amháin, ar an gcos eile, lámha amach, lámha thuas san aer, gach duine casaigí timpeall, gach duine casaigí timpeall an treo eile. em. agus a leithéid sin. Agus ansin roinnimid iad thar na grúpaí éagsúla. So de ghnáth bíonn cúig nó sé stad nó drill ann agus téimid chuig an gceann seo. So cuirimid na páistí seo, so ok tusa téigh síos, téigh síos, téigh síos anseo, téigh isteach sa ghrúpa seo leis an duine seo. Agus tagaimid go dtí an. cúrsa bacainní b'fhéidir go gcaithfidh mé a bheith measartha gearr le go mbíodh sé an fhuaim well go dtí an cúrsa bacainní agus anseo deirim an rud is fearr le déanamh anseo ná díreach tosú á dhéanamh so tosaíonn tú á rith agus tagann na páistí leat ag rith so tosaíonn tú ok gach duine ag ceart go leor ag rith isteach ag léimt sna poill sa dréimire nó cuirim ceist ar na páistí uaireanta freisin faoin téarmaíocht cad iad seo seo cliatha bímid ag léimt tharstu cad é seo seo rópa Caithfidh tú fanacht suas air. Seo dréimire, caithfidh tú léimt istigh ann. Téann tú isteach agus amach idir na cóin, isteach agus amach idir na cóin, gach duine ag dul timpeall. Ansin, más mian leat é sin a dhéanamh níos spéisiúla, is féidir leat hata draíochta nó cón a chur ar do gcloigeann, ar do chloigeann. Caithfidh tú é a choinneáil ar do chloigeann, so gach duine, coinnígí sin ar do chloigeann, caithfidh sé a bheith thuas ansin, caithfidh, caithfidh smacht a bheith agat air. Nó is féidir teacht isteach sa lár agus cluiche na n-ainmhithe a dhéanamh, so sin, Deireann tú le na páistí cén t-ainmhí is fearr leat agus más frog atá ann gach duine ag léimt, más madra atá ann dul timpeall ar nós madra so gach duine lig ort gur madra thú rau rau rau rau rau, lig ort gur cat thú meow meow agus ag siúl timpeall ansin. Ceart go leor cén ceann eile? Ehm, ehm, ceann eile an ceann seo. So. An ceann seo leis na camáin bheaga, is dócha an rud is fearr le déanamh ná tosaíonn tú leis an mála pónairí. So, mála pónairí i do lámh, cad é seo a pháistí? Mála pónairí. Lig don mhála pónairí titim síos. Pioc suas an mála pónairí arís. Lig dó titim síos. Caith an mála pónairí suas san aer, go dtí an lámh eile. Cuir idir na cosa é, go dtí an taobh eile. Timpeall ar an droim. Cé atá in ann siúl timpeall leis an mála pónairí ar do chloigeann? Cé atá in ann siúl timpeall, ag rith timpeall anois, ag rith timpeall? Agus ansin. Ceart go leor, gach duine, cén lámh lena scríobhann sibh? An lámh seo, cuir sin thuas san aer. Tarraing ciorcal san aer, mar sin, an-mhaith. Anois, cuir camán isteach sa láimh sin agus cuir mála pónairí ar an gcamán. Sin, téigh ó thaobh go taobh, mar seo. Gach duine, téigh ó thaobh go taobh, mar seo. Caith suas san aer. Greamaigh ar an, ar an gcamán arís é. Caith suas agus beir greim ar an gcamán. Caith suas go dtí an lámh, agus a leithéid sin. An féidir an mála pónairí a chaitheamh thar an trasnán? Is féidir! Iontach! Sin deireadh leis an gceann sin. Ar aghaidh linn go dtí an chéad cheann eile. An ceann seo, seo iomáint leis na camáin níos mó. Rud amháin a deirimid ag an tús ar seo, de bharr, de bharr nach gcaithimid clogad ag an aois seo, so ní chaithimid clogad ag an aois seo, táimid ag iarraidh cinntiú nach ndéanann siad seo. So, abair, seo, ní dhéanaimid sin. So, chun fanacht síos ar an dtalamh. Agus arís, an rud tábhacht, is tábhachtaí, cén lámh lena scríobhann sibh? Scríobh ciorcal san aer. Scríobh d'ainm san aer. E, O, I, N. An-mhaith, maith sibh. Scríobh d'ainm féin. Cé atá in ann triantán a dhéanamh? Cé atá in ann bosca a dhéanamh agus na cruthanna sin a dhéanamh san aer? Anois, pioc suas an camán. Thuas san aer. Fág síos an camán. Pioc suas an camán. Fág síos an camán. Pioc suas an camán. Ceart go leor, an lámh eile mar seo. Cé atá in ann é seo a dhéanamh? Gan aon rud, mar sin. Aon, dó, trí.

Ceart go leor, cé atá in ann ligean dó titim ar dtús? Má tá siad an-óg, beidh deacracht acu sin a dhéanamh. Ligean dó titim, so caitheamh síos ar an talamh, caitheamh suas san aer, an-mhaith, ag siúl agus á dhéanamh sin, an-mhaith, ag siúl agus ag preabadh agus ansin ag caitheamh suas. Ceart go leor, ag comhaireamh, so gach duine ag comhaireamh go dtí ceathair. haon, dó, trí, ceathair, preab! haon, dó, trí, ceathair, preab! Agus anois, tá muid chun dul go dtí na taobhanna, ok? Ceart go leor, gach duine ag rith go dtí an taobh buí, gach duine ag rith go dtí an taobh dearg, gach duine ag rith go dtí an taobh gorm. Agus anois, tá muid chun é sin a dhéanamh agus tá muid chun preabadh gach ceithre céim. So, haon, dó, trí, ceathair, preab! Go dtí gorm! 1 2 3 4 Preab go dtí dearg. Agus ansin is féidir tosú ar an nglúin mar sin ar an dá thaobh agus má tá siad go maith aige sin is féidir bos go cos cé atá in ann é sin a dhéanamh, bíonn an cos díreach, bíonn tú ag breathnú ar an liathróid, bíonn sé sin ábhar níos deacra. Ach tosú leis sin, caith an liathróid suas san aer agus agus déanaigí bualadh bos, an-mhaith ar fad. Cé atá in ann é sin a dhéanamh timpeall ar an gcorp, timpeall ar an gcos, timpeall ar na cosa mar sin? Sin é agus ceann amháin eile. Cé chomh fada is atá sé seo?
Seacht nóiméad beagnach. Mh'anam.
Ok. So, don cheann seo, tosóidh gach duine taobh thiar de na cóin, beirigí greim ar an liathróid, tosaígí a' preabadh, ceart go leor, seo, Fonsa nó fáinne, fonsa nó fáinne. So tosóimid ag an gceann seo, gabhaimid amach, preabaimid ansin, preabaimid anseo agus caithimid isteach sa fáinne agus anois téimid ar ais go dtí an tús agus tugaimid an liathróid go dtí an chéad duine eile. Ceart go leor, bainimid triail as sin. Is féidir dul isteach anseo.

So tosóimid gach duine ag suí síos mar seo agus déanaimid an liathróid a rabhláil chuig a chéile ar an talamh an-mhaith. So gach duine scaraigí na cosa mar seo agus an liathróid a chaitheamh isteach an-mhaith. Má tá gach duine in ann sin a dhéanamh, bhí sibh iontach, maith sibh. Gach duine thuas ar na glúine mar seo. Cé atá in ann é seo a dhéanamh anois? B'fhéidir tosaigh ag rabhláil nó ag preabadh mar sin agus ansin ar deireadh, ceart go leor, gach duine ag seasamh. ag preabadh chuig an duine eile agus ansin gach duine ag caitheamh so caith agus beir greim ar an duine eile an-mhaith agus ar ais iontach ar fad agus ar ais mar sin iontach ar fad agus más má tá sé sin go breá is féidir dul ar ais agus gach duine ag ciceáil mu duine ag ciceáil go dtí an duine eile mar sin beagáinín níos deacra do na páistí san acadamh ach ag ciceáil iontach ar fad an-mhaith. So, sin é turas an-sciopthaí timpeall ar na rudaí éagsúla is gá a dhéanamh ag an Acadamh agus roinnt den téarmaíocht agus de na focail a theastaíonn chuige sin. Is féidir freisin sa ceann deireanach ansin pas láimhe a dhéanamh, so sin díreach le daoine, 'Ó, déanaigí pas láimhe mar sin agus ar ais chugamsa', 'An-mhaith, beir greim ar an liathróid agus ar ais'. So sílim gurb é sin deireadh le ceacht an lae inniu. Slán tamaillín a chairde.